bon n bɛ ala tanu kari i ma sɛgɛn kojugu dɛ ayi n bɛ ala tanu basi foyi tɛ n na ne yɛrɛkun mago b'e la o ka di awɔ a ka di
wa lagare ka ko de don
a ye mun kɛ tiɲɛni yɛrɛ la hmm. lagare ka ko ne kamanaganna a la e ye wari di ne ma don o ko ne ka wari di lagare ma ne ye lagare wele ka na ka na wari di lagare ma lagare bɛ wari minɛ tuma min na walahi lagare kɔntalen tun don nka ne bɛ tile min na dɔrɔn lagare ye wari de fili ne kan k'ale tɛ se wari ma i kana miiri diɲɛlatigɛ kuma si la ko lagare ma min da ne kan ne ye n sigi ka miiri ni furu kɔnɔna kun tɛ ani e muso don n'o tɛ walahi lagare ɲɔgɔnna ma deli ka nin kuma ɲɔgɔnna fɔ ne ma ka bɔ n'a sen fila ye ne ka yɔrɔ la e i tɛ wari minɛ o ye tiɲɛ a ye wari minɛ de ka wari fili ne kan ne ko a ma ko lagare an fila ta tɛ wari e kelen de ta ye wari a minɛ i k'i ka depansi kɛ n'a ye lagare nisɔndiyara kosɛbɛ ka wari minɛ ne bolo fo ka ne yɛrɛ kɔntan nka ne bɛ tile mun na lagare ye wari de fili ne kan ka tila ka n dɔgɔya ka d'a kan tuguni kɔsa fɛ ka tila ka n'i jɔ ne ka da la ka ne wele ko ale bɛ taa dugu kɔnɔ ko ni e nana ko ne k'a fɔ e ɲɛna ne ko tiɲɛ yɛrɛ la ne t'o fɔbaa ye ne y'o min fɔ hali ne kun kan'o bɔ n da kɔnɔ lagare ye kuma bɔ a da kɔnɔ o fɛnɛ na masa rahamani de b'a dɔn
ee umu nɛ i b'a dɔn lagare ko yɛrɛ bɛ ɲini ka tɛmɛ a dan kan walahi ni ne ko ko lagare ko nege bɛ ne la tuguni ne ye nkalon tigɛ e mɔgɔ bɛ se ka muso furu cogo di ka tila ka i ka so k'i tana ye ni ne yɛrɛ bɔra kuma dɔ la ka taa dugu kɔnɔ walahi hali ni ne tilara n ka ciw la ni ne ko ko n bɛ segin ka na so kɔnɔ ni ne hakili jiginna lagare la ne b'a fɔ ko n bɛ dɔɔnin sigi ka d'a kan ni n sera so yan a bɛna tɔɔrɔ ni ɲani min da n kan n yɛrɛ de b'a dɔn nka bi kɔni min bɛ lagare ko la an bɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ye.
ne hakili la ne bɛna lagare don n yɛrɛ ka da fɛ pour que an bɛ se ka bɛn cogo min na vraiment ne yɛrɛ kɔni ne bɛ fɛ ka tɔɔrɔ lagare ka ko la. ɛɛ e k'a to tan min bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ ne b'a dɔn. ah, ni kɔrɔbɔla ye n'i ye kuma ɲuman fɔ denni ma dɔrɔn kuma jugu i mana kuma jugu fɔ a ma o bɛɛ o kuma jugu kelen ne kɔni kamanagannen don koyi nin dun ye don dɔ furumuso ɲuman ne kamanaganna nin na koyi nka a bɛ ɲɛ ka d'a ma ala bɛ fɛn fɛn na o tɛ tiɲɛ
ɔhɔn ɛɛ lagare e bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn de ye dɛ ne ko mun ye e jama mun kelen de ye e jama de lagare ye n'a fɔra ko du nin kɔnɔ yan mɔgɔ tɛ kule ni mɔgɔ tɔgɔ ye ni e lagare tɛ ne bɛ wari di umu ma ko umu ka wari ta ka di e ma e bɛ wari ta ka fili umu kan lagare i kɔrɔmuso de ye umu ye dɛ i kan ka umu bonya de i y'a faamu wa. i furucɛ bɛ wari ta ka di i ma i b'o fili ka tila ka manamanakan caman fɔ ne ma lagare ne bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna walahi lagare ne bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna i dun ka sabali dɛ sabali
e tilala n'i ma umu bonya du nin kɔnɔ yan walahi i ka du nin sigi b'a da fɛ e tilala wa n bɛ n sɛbɛ la ko n tilara eh, safi ni ne y'a faamuya kulubali o yɛrɛ tɛ dɛ kulubali ni ne y'a faamuya kɛ e bɔra i musonin fɛ yen o ka taa kumaw ta k'o ɲɛfɔ e ɲɛnɛ ko ne y'o fɔ très bien ne b'a fɔ i yɛrɛ ɲɛnɛ sisan ne ko a ma de ko n tɛ wari in minɛ wa naani fa n'a ba e b'o ta ka n'o di n ma ko sunkalo musaka n bɛna taa mun de kɛ ni wa naani in ye n bɛ taa mun de kɛ ni wa naani in ye sunkalo musaka o bɛ mun de ɲɛ wa naani n ko n t'a minɛ n y'a fili a kan et puis umu tɛ wari dibaga ye ne ma o lagare ne ye wari min sɔrɔ cogo min na e b'a dɔn o y'i kungo de o y'i ka affaire de kan'o yɛrɛ ɲɛsin ne ma kana ne t'i ɲininka o la kan'o ɲɛfɔ ne ɲɛnɛ o ye e kungo de ye mais umu t'a dibaga ne ma parce que umu ma ne furu e de ye ne furu o ye kelen ye fana n tɛ waa naani minɛ bari ka da kan nin waati y'a sɔrɔ kɛ cɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen kɛlen ka wari dara ɲɔgɔn k'a di u musow ma sunkalo musaka tɛmɛnen kɔfɛ e bɛna wa naani ta ka di n ma ko ne ka taa n bɛna taa mun de kɛ ni wa naani ye n ko n t'a minɛ o ye kelen ye fana umu tɛ umu ma ne furu ka na du in kɔnɔ koyi umu ma ne furu ka don umu tɛ wari dibaga ye ne ma. ee o bɛɛ yɛrɛ ka bɔ yen sa e bɛ se ka taa dugu kɔnɔ cogo di k'a sɔrɔ e m'i sara ne la n ko ne y'e furucɛ de ye. n tɛ n sara i la n tɛ n sara i la bi n tɛ n sara i la sini walayi n tɛ n sara i la. n tɛ n sara i la walayi parce que i b'i sara cɛ la kɛ cɛ min bɛ yen nɔ n'a jɔlen don a cɛya magow kɔrɔ du kɔnɔna na e bɛ mun mago ɲɛ du in kɔnɔna na mun kelen an b'i bɔtɔ n'i natɔ la de i bɛ mun kelen ɲɛ du in kɔnɔ wa n tɛ n sara i la bi n tɛ n sara i la sini hali sini n y'a fɔ a ɲɛna n ko n sago n b'o de kɛ n ko n tɛ mɔgɔ ka sigi la yan n y'a fɔ a ye tantôt n bɛ n yɛrɛ de ka sigi la n bɛ don cogo min ka di n ye n bɛ bɔ cogo min ka di n ye n'i kɛra cɛ ye don min na kɛ n b'a ta i ka dabada ma eh, lagare walahi ne kɔni bɛ kumakan kelen f'i na walahi dun ka sabali walahi n'i ma sabali n'i ma sabali n'a tonn'i kɔrɔ don min na i kelen b'a cɛ ɔ nin y'o fɔcogo nin bɛɛ ya ne yɛrɛ ɲɛna k'e bɛna ne ta ka ne fili sanfɛ ou bien ka ne ɲimi o et puis i ko ne ma ko umu ye ne umu ye ne kɔrɔmuso umu tɛ ne kɔrɔmuso ye dɛ umu ye ne ba de ye i y'a mɛn n baden don n sinamuso de ye umu ye ne b'a ta umu ka dabada ma n ka furu k'a da fɛ ne yɛrɛ tɔɔrɔla nin furu in na yɛrɛ furu tɛ furu ye mɔgɔ sɛgɛnna na ne kana ale dawolo ja ni kuma caman ye dugu jɛbali la ne ka taa n ka sira yɛrɛ fɛ ee umu kuma caman foyi foyi tɛ ne fan fɛ bi kɔni nin ye lagare ka furuko bannen ye pepepepewu lagare tɛ se ka ne dɔgɔya cogo si la o tɛ se ka kɛ o
a ye fɛrɛ dɔgɔya sisan lagare ye kuma min fɔ ne ma est ce que y'a mɛn parce que ne tɛ se ka muso furu k'a fɔ ko ne furumuso ka na ne mara tuguni quoi ça c'est impossible o tɛ se ka kɛ o e ne bɛ se ka taa kuma lagare fɛ cogo di lagare ka manamanakan ta ka fɔ ne ɲɛna o bɛ se ka kɛ cogo di lagare ko kɔni ne bɛ bɔ yan dɔrɔn ne bɛ furusira tɔgɔmala bila ka t'u fɛ yen bi kɔni a ko banna walahi ni lagare ko ma ban bi o kɔrɔ ko n'i ye kulubalilaka yɔrɔ o yɔrɔ ye k'i daji to a kun na ah. ayi e k'i bolo da e dusu kan wa a tɛ nin kun bɔ e m'a mɛn ko muso juguman cɛbakɔrɔ min bɛ se k'a mara a bɛ fɔ e de ma ko e ye cɛ ye ni e y'a bila a n'a jogo jugu bila mɔgɔ min bɛ t'a ta a b'o tigi fana de degun o fana jurumu bɛ sɛbɛn e kunna ne kɔni n'i ye a kɛ ne dungɔ ye sabali an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an ka lagare n'a hakili yira ɲɔgɔn na pour que jogo min b'a la dɔ bɛ se ka b'o la n'i kɔni sera k'o kɛ o bɛ diya ne ye ne taara lagare ma ko lagare ka lagare n'a ka da yira ka kuma n'a da yira ɲɔgɔn na lagare la dɔrɔn lagare bɛ manamanakan ta ka fɔ ne ɲɛna n yɛrɛ n y'a ɲininka dɔrɔn n ko lagare n ko mun na i ye nin kɛ lagare dɔgɔyama tɛ yen lagare ma min fɔ ne ma walahi fo k'a kɛ ne kɔnɔ ko ne tɛ cɛ ye bi lagare ka kumaw bolo e ni ala cɛ furumuso yɛrɛ bɛ se ka nin k'a furucɛ la cogo di nka min bɛ ne kɔnɔ dɛ walahi ne b'a dɔn. ayi min b'e kɔnɔ o tɛ ɲuman ye e delila e kɛ mɛ k'o décision min ta e k'o bila. an ka lagare mara ni hakili ye lagare ye denmisɛnnin de koyi ɲɛ bɛ lagare la lagare fununen de don wala o la âge tɛ lagare la ne kɔni b'i deli yɛrɛ yɛrɛ de an k'a mara n'an y'olu ka mara ye a bɛ se ka kɛ don n'a nataw la a hakilila bɛna changer o b'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔbaya bɛ ka na dɔɔnin dɔɔnin n'i kɔni sera k'o kɛ kɔni o bɛ diya ne ye dɛ ee fɛn tɛ koyi denmisɛnninya tɛ koyi lagare yɛrɛ de ma mara lagare dun ka du kɔnɔ mara tɛ yen yɛrɛ de ee i bɛ muso jumɛn ye ko muso b'i kankɔrɔ ta a cɛ kama tan i bɛ muso jumɛn ye ko muso b'a cɛ dɔgɔya tan ça veut dire que i ma mara de i n'a ma se so yan mais ne fana bɛna t'u fɛ yen ne bɛna taa min fɔ yen ne yɛrɛ de b'a dɔn n'a sɔrɔ u m'u den mara dɛ ne b'a mara ka d'u ma den musomannin ye mara yɔrɔ fila de i bɛ mara i faso la cɛlaso mara o ka jugu ni mara bɛɛ ye wa ne b'i fɛ n'i taar'u ka so hali kana taa kumakan jugu fɔ yen nɔ sabali yɛrɛ de an ka lagare mara ni hakili n'i y'a kɛ ne dungɔ ye kana taa diɲɛlatigɛ foyi fɔ i kuru nin kan an ka nin to an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ so kɔnɔ yan nɔ a bɛ ban a bɛ ban don dɔ la pewu
n y'a mɛn ne we ne bɛna so kɔnɔ awɔ ayi ne ta bɛ kun fɛ o lagare mana ne dɔgɔya cogo o cogo a bɛ kun ne kun fɛ mɔgɔ min ma se k'a furucɛ to yen nɔ o tɛna se ka ne kɔni to yen ne sinamuso gansan nka a bɛ ɲɛ don n'a natɔ la nin bɛna nin bɛɛ bila pewu

e eh, kori a tɛ nin yan la ilaha illallah wa rasulullah e n dɛgɛna ye cɛn kan ka ju i kɔfɛ ko wara b'o kɔfɛ ne ko ne bɛ k'e wele e birilen bɛ ne kɛrɛfɛ yan ka n ye joli tɛ ka n laminɛ i kura wala i t'i miiri k'a fɔ k'ale cɛ ye n ye k'i ka n laminɛ ɛ ne ko e ma sun bi wa
ne bɛ sun e ye suntigɛ dɔ de di n ma n ye ye suguri dɔ de di ne ma a kumaden banna e ye suguri dɔ de di ne ma ko ne ka sun a a dɔn ni suguri ma di e ma ɔ ne de bɛna wuli ka don gwa la ka suguri tobi k'a di e ma e ka don sun na sa kɛ kɔrɔya cɛ heyi muso i tɛ barika ɲini ka di denw ma e don sun na o de ko ne ka suguri d'i ma o ye kelen ya
mɔgɔ bɛ sun ka sɔrɔ suguri tɛ a a mɔgɔ tɛ sun i n'a fɔ i b'a sɔrɔ suguri tɛ nka n bɛna min fana f'i ɲɛna e ni ala n'a kira cɛ hali n'e ma sun dun e bɛ to ka minɛ ta hali n'e ma e e suguri dun e bɛ to ka minɛ ta walahi n kalilen ala la e kan ka sun jalan yɛrɛ don ka sɔrɔ a ma foyi k'e la han heyi o kafiriya tɛ daminɛ yan dɛ n'a fɔra juma don o don ne de bɛ misiri kɔnɔ han jatigiw ko ne de bɛ ka ala ko kuma fɔ jatigiw ɲɛna mɛ ka taa sɔrɔ ne yɛrɛ muso tɛ sun a tɛ seli o kafiriya tɛ daminɛ yan dɛ n t'i ka malobaliya la dɛ n t'o la dɛ n t'i ka malobaliya la dɛ haya a kumaden banna sa kuyate o ah. ne b'i ɲininka o eh. e bɛ se ka ne ye ka ne to i bɛ se ka tɛmɛ ne la de walahi ne ni ala cɛ walahi ah. bilahi n bɛ tɛmɛ i la e tɛ se ka tɛmɛ ne la n ko n bɛ tɛmɛ i la ne u ye e bɛ ka ne la ee ayi e ka sabali e ka sabali n b'i deli yɛrɛ de koyi e ka sabali bi ta kɔ bi ta ɲɛ n'i ma suguri di ne ma n'i ye sunko kuma fɔ ne ye

dɔn ne bɛna yɛrɛ den ma e ka e ka ne ka ne mago sa kɛ ayi la ba ta ni kun dama b'a ta ɲɛ san nka ha bonya min y'a ɲɛ n b'a fɛ e na karama kɛ min yɛrɛ di ne ma a bɛ n faa dɛ walekumu salamu ko bɛ cogo di kulubali alhamdulilayi a ma ee a bɛ kɛ cogo di cɛ

aa jeliba sisan lagare kɛlen don ka furu fɛn min yɛrɛ tɔgɔ ko furu dɛ lagare kɛlen don k'a nege bɔ ne la ilahilallah jeliba ne bɛ n da so kɔnɔ walahi sunɔgɔ pɛ a tɛ da ne ɲɛ kan lagare sababuya la ja ka di sunɔgɔ ye ja ka di di ye e t'a sɔrɔ sunɔgɔ la t'a sɔrɔ sunɔgɔ la ilahi
jeliba n'a fɔra don min na ko turu bɛ lagare ka so la ne bɛ to miiri dɔrɔn de la ee aa jeliba lagare kɛlen don ka furu nege bɔ ne la dɛ ne foyi de man di ne la n ka du kɔnɔ lagare sababu la la ila i yɛrɛ bɛ sunkalo nin daminɛni dɔn awɔ kɛ i bɛ ɲinan gɛlɛya cogoya dɔn ee jeliba ne ye wari ɲini sen ani bolo ne ma wari sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn sunkalo o sunkalo ne bɛ to ka fɛnw d'e ma nka ɲinan e sigi ne fɛ aa ne yɛrɛ bɔra e e e, e fɛ yen madame y'a ɔ ɲara ɔ n y'a dɔn a y'a f'i ɲɛna ɔhɔ nka ale yɛrɛ ye e ye lagare yɛrɛ de ye waa fila di ne ma o yɛrɛ de bisa ne ma sisan alihamudulilayi nka lagare y'i kali k'i siɲɛ ne ye ko dɔrɔmɛ kelen t'ale ayi jeliba lagare de ye ne gɛn ka bɔ so kɔnɔ ne ka taa wari ɲini lagare ne ni waa naani ne donna so ne ye waa naani in di a sinamuso ma tellement que n bɛ siran lagare yɛrɛ ɲɛ n ko u k'a ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ i b'a dɔn sinamuso nin lafaamuyalen don awɔ donc ale fɛnɛ ye waa naani in ta k'ale bɛn'o bɛɛ di lagare ma walasa lagare yɛrɛ bɛ lafiya cogo min na ah, o ye bonya dan ye o tɛ bonya dan ye o ye bonya dan ye o si t'a la bi lagare ye ne neni ka ne buruja bi fa kun ka kɛnɛ kulubali wala lagare de ko ne ma ko ne tɛ cɛ ye eh! ko ne jɔlen cɛ min b'u jɔ u ka du kɔrɔ dɛ k'a bɛ f'olu de ma ko cɛw layila
lagare kumaba ye dɛ
eh, kulubali ba diyara n ye eh, ne kɔni bɛna min f'i ye walahi ni muso ye cɛ mara ee o ma ɲi du kɔnɔ dɛ bon ne ka du kɛlen bɛ ten ne bolo
ne ko ma ale ɲɛ tɛ umu taabolo la dɛ umu bɛ taa sira min kan a ɲɛ t'o la dɛ e lagare filila a yɛrɛ ma dɛ nka kulubali ne bɛ jigin e yɛrɛ la dɔɔnin e lagare bɛ nin fɔ ka lagare jɔlen don a sen kan e si so kɔnɔna na e de dun b'i ka so sara i b'i ka ji sara lagare bɛ dumuni min kɛ e de b'a sara han a bɛ ko ji min na e de b'a ji sara lagare ka tila ka nin fɔ k'a jɔlen don a sen kan e ma lagare sen kari e ma lagare bolo kari ou bien e ma lagare yɛrɛ e m'a ta k'a wuli sanfɛ sanfɛ mɔgɔw k'a fɔ k'u mago t'a la duguma mɔgɔw k'a fɔ ko bisimila e ka lagare da duguma la k'i sigi a kan k'a ba dɛgɛ bugɔ k'a ladon so kɔnɔ jeliba e kɔni b'a dɔn ne ma n degi muso bugɔ la eh, eh, ne e ma ne muso ye ni ne donna n ka so kɔnɔ hali ne donna n ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ n ka so kɔnɔna sɛw bɛ kiyɔ kiyɔ kiyɔ ne donna bɛɛ b'i daji dutigi sɛbɛ dɔlen dɛ o ye nkalon ye dɛ ni ne donna n ka so kɔnɔ ne ko n ka muso ma n ko kururu a ti ko ara ka tɛmɛ yen kan

n'ala n'a kira sɔnna ma n bɛ wuli n bɛ se lagare ma cɛmuso kan ka nɛgɛ kuma dɔ la an ka an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ dɛ kuma dɔ la ko dɔ bɛ an cɛw yɛrɛ la dɛ awɔ kuma dɔ an cɛw yɛrɛ ti ɲuman kɛ nka e k'a to tan nka e y'a fɔ cogoya min na kulubali n dalen don i la n'ala sɔnna ma ni n sera lagare ma min kan ka fɔ a ɲɛna n b'o fɔ a ɲɛna n'ala sɔnna ma awɔ ntɛ ni muso dusu bɔra ni cɛ dusu bɔra a ti ɲɔgɔn ye dɛ awɔ awɔ o de kun don e ma ne yɛrɛ ka muso ye ee o kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ ne bonya a bɛ ne bonya a bɛ n bɛrɛbɛrɛ ne yɛrɛ b'a bonya an bɛ ɲɔgɔn bɛrɛbɛrɛ wɔɔ awɔ donc ne bɛ sira yɔrɔ la kɔfɛ i yɛrɛ bɛ tila i bɛ taa kuma ɛɛ problème ba t'o la ni ala sɔnna ma komi n yɛrɛ n bɛna selifana seli ni n ser'o la n b'i sɔrɔ yen n bɛ se i fɛ yen ni ala sɔnna i ka n ka foli fɔ umu ye ɔhɔɔ ni ala sɔnna kulubali
walayi ne kɔni sɔnnen ne nin yɛrɛ ne ka taa nin lemɛlemɛ de koyi a ni tile kulubalilakaw nse ah, eh. jeliba kɔri somɔgɔw kɔri baasi tɛ yen baasi foyi tɛ yen nɔ i yɛrɛ dun jelimuso ni jeli denmisɛnninw kɔri baasi tɛ yen nse bisimila sigiyɔrɔ bɛ eh, tarawele eh, nse kɔri bi su in digilen t'e la dɛ a bɛ kɛ cogo di
bisimila ne bɔlen bɛ kosɛbɛ o o ye tiɲɛ ye ne yɛrɛ kɔni aa

baasi tɛ ala kana kɛ baasi ye eh, n wulila n sera i ma yan awɔ eh, cikan dɔ tun bɛ n da ka f'i ɲɛna ee eh, o ka di awɔ oh.
kulubali bɔra an fɛ yen awɔ awɔ a tun taara a sɔrɔ n yɛrɛ bɛ ci dɔ la mhm. a y'i sigi ka kuma dɔ kɛ mhm. n ko a ma ko n'ala sɔnna ko ni selifana seli ko n bɛ na n yɛrɛ bɔra seli labɛn de kan sisan ka n kunsin yan ma mhm. Ɛɛ baasi tɛ ala kana kɛ baasi ye
lagare naamu tiɲɛ yɛrɛ la kulubali wulila ka se n ma awɔ y'a dɔn ne de y'aw ka du jeli ni ko bɛ yen nɔ ne de kan ka wuli k'a ko ɲɛɲini ɔ ni a ko kɛlen bɛ mankan ko ye ne de kan ka jisuma kɛ k'a ko lada o ye tiɲɛ ɔ
kulubali sera n ma mhm. a y'a yira n na sa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la lagare ni dugu tɛ fila ye mhm. degun b'a kan mhm. nka lagare ne b'i ɲininka mun de bɛ don e ni kulubali de cɛ fo ka taa kɛ hali kulubali hali n'a ko a mago b'i la kamanagwan de bɛ k'a la a se ka sigi a se ka jɔ o ye mun ye bon est-ce que n'o bɛ furuɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛla la furu yɛrɛ tinti ala k'a fɔ ko a kanu ka don aw fila bɛɛ la fo ka taa se eh, ko ko caman ma quoi mun de b'i ni kulubali cɛ n b'a fɛ ka dɔ fɔ n ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la n'i sera ka dɔ fɔ n ɲɛna a bɛ diya n ye kosɛbɛ ayi eh, jeliba naamu eh, comme a ser'e ma a ma kumaw ɲɛf'e ye dɛ a ye caman fɔ ne oh, a ye min f'e ye e fana e de b'o fɔ ne ɲɛna ni e b'i fɛla fɔ sake min bɛ yen ne na sɔrɔ ka n da don o dɔw la sake ne b'e lamɛn fɔlɔ eh, basi tɛ eh, bisimila kulubali y'a jira n na mhm. tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a lafiyalen t'i bolo ɛ bahumu min ye e kɔrɔmuso ye bamu di min kɛ ale la e de dun nana bamu sɔrɔ yen normalement ni furu b'a cogo la e de kan ka bamu jate minɛ a bamu bɛ ka e, kulubali minɛ cogo di i jɔ ne yɛrɛ ka fara bamu kan an ka kulubali minɛ tan k'a kɛ tan k'a kɛ tan mais n'a fɔra bamu bɛ ka kulubali minɛ nka e ko ko f'i ka kulubali sigi a malo kɛnɛ kan hmm. han ka taa kɛ hali ni kulubali b'e fɛ yen sosi la don min na a ni ti lafiya e lagare o tɛ furu la diya ye dɛ han ɛ ka taa kɛ kulubali de lajɛ k'a yɛrɛ bɔ waa naani na ɛ cɛ an bɛ don min na ko bi a ma nɔgɔn dɛ sunkalo yɛrɛ donna an kan cogoya min na a donna k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan mais kulubali ye wari sɔrɔ cogoya min na walahi lagare tun kan k'a ɲɛɲini k'a dɔn a bɛ bɔ e ma yan don min na k'a fɔ k'a bɛ taa a senna yaala e ma sɔrɔ hali ka dugawu kelen kɛ kulubali ye k'a fɔ ko kulubali hali ala k'i kɛ tan ee lagare n bɛna min f'i ɲɛna walahi e bɔra don min na k'a sɔrɔ i ba n'i fa bɛ cogoya min na e ba bɛ k'i fa minɛ cogoya min na e kun ka kan ka na kulubali minɛ ten heyi an bɛ don min na ko bi furu tɛ k'a fɔ ko dulokiba don ko ni n sɛgɛnna ko n b'a bɔ k'a gulon o tɛ dɛ furu ye barika ɲini de ye furu ye laɲini de ye n'i ye laɲini kɛ n'i ye furu sɔrɔ walayi i kan ka furu bonya sango don minnu na n'i nana den sɔrɔ i den ka barika n bɛna tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de f'i ɲɛna bi walayi i tali kɛlen bɛ i tali kɛlen tɛ hɛrɛ ye kulubali ma an bɛ don min na i ko bi walayi n kɔni bɛ min fɔ i ɲɛna ji dɔɔni k'i koliji la i ka lafiya dɔɔni i k'a to kulubali ka a yɛrɛ sɔrɔ nka n tɛ jigi e la tuguni quoi tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ jigi e la lagare n bɛ jigi kulubali de la kulubali min bɛ se ka e ladon so kɔnɔ kulubali bɛ so sara a b'i la dumuni n'i banana a b'i furakɛ kunko mana n'i somɔgɔw da ra a b'a bolo don a kun a b'i dɛmɛ i somɔgɔw dɛmɛ han i bɛ ji min min kulubali de b'a wari bɔ i bɛ ko ji min na kulubali de b'a ji sara mais n'a fɔra ko e bɛ tila ka taa kulubali dɔgɔya ko fo ka taa se ko kulubali tɛ cɛ ye e maa ni wala kuma kɔni mana se o yɔrɔ ma furu barika banna pewu furu danaya banna pewu furu yɛrɛ bonya banna pewu ee i t'a jateminɛ k'a fɔ ko hali an bɛ kalo min na ko hɛrɛ kalo don ko hinɛ kalo don ko bonya kalo don hali ni se t'i cɛ ye walayi i kan k'i cɛ bonya nin kalo in na ka barika ɲini a fɛ ala b'i dɛmɛ o e kan k'i sigi ka umu lajɛ umu bɛ ka ko min kɛ umu bɛ ka kulubali minɛ cogoya min na e kan ka i sigi ka bɔ umu lajɛ nka heyi n'i y'a yira maaw la k'i ka jan bi don dɔ i ka d'a la k'a fɔ k'o dɔn ko maa wɛrɛ bɛ yen min ka jan n'i ye ka t'a sɔrɔ i b'o tigi duguma ne kɔni bɛna min f'i ye sabali i ka kulubali bɛrɛbɛrɛ sabali i ka kulubali to a danbe la sabali i ka kulubali walayi i ka hinɛ a la n'i ma hinɛ kulubali la n'a sara ala m'a faga dɛ e de ka su don a kɛ to b'o ka sɔrɔ maa ma mm, eh, a diyara n ye n bɛna n bɛna sisan eh.
muso yɛrɛ ma cɛ yɛrɛ to a danbe la e bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ k'e bɛ den sɔrɔ k'o den bɛ barika sɔrɔ cogo di. ɛɛ jeliba ah.
ne y'e ka kuma mɛn ah. e ko cogo jumɛn na jeliba. ko ko ko ko. jeliba oh. e bɛ don du in da fɛ yan nɔ o ah. jɔni b'o la hɛrɛ fɔlɔ bɔ k'a di e ma. walayi lagare e ye. e muso b'i ka so kɔnɔ jɔni b'a fɛɛrɛ bɔ.
lagare.
jɔn bɛ e yɛrɛ fɛɛrɛ bɔ. a lagare e e e e ma ne faamu koyi muru. denmisɛnnin ninnu jɔn bɛ denmisɛn e denw fɛɛrɛ bɔ. walayi lagare kalo san o san e de bɛ fini san k'a di ne den. ɛɛ nka ne de ka jugu.
ayi ne m'a fɔ ten. jeliba ne de ka jugu ne de ka farin cɛ ma ne ko kulubali bɛ taa ne ta donni min kama a y'a sara e la an bɛ ɲɔgɔn dɔn donni min kama i y'a furu sen tagama kɛ nka an bɛ ɲɔgɔn dɔn donni min kama est ce que a y'a f'i ye k'a ni ne ka kan ka ɲɔgɔn dɔn nin don. ayi.
e ka kuma in kun yala jumɛn de ye sisan eh. ne bolo jeli kan ka kalali de kɛ tarawele e k'e bolo da dusu kan mais n'i kɛra faralikɛla ye kɛ ne fana b'i fara ni muru de ye eh, ayi sabali est ce que i ye ne faamuya tarawele walahi ne b'i deli hɔrɔnya ni ɲamakala min bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ ne b'i deli o la sabali ne bolo ni kulubali dimina k'a dusu bɔ ka taa se e ma e de kan k'a dusu faga kɛ wa n'i sera yan nɔ i kan ka kuma de fɔ ne kuma min bɛ ne dusu suma ne y'a fɔ mais e bɛn'a fɔ ko ne tɛ muso ye dɛ cɛ bɛ siran ne ɲɛ so kɔnɔ dilan na dɛ a bɛ se ne ma dilan na wagati min na est ce a bɛ taa jeli nin fɛ wa. ala walahi tarawele tiɲɛ dɛ walahi tiɲɛ ne y'a fɔ lagare ne y'a fɔ kulubali ye n ko kulubali an ka nin ko in sɛgɛsɛgɛli walahi lagare tɛ ko dɔ kɛ gansan n'i ye lagare ka nin ko in kɛ i y'a sɔrɔ i ye ko dɔ kɛ a ma bɛn walahi n y'a fɔ kulubali ɲɛna tan.
e ye jeli nafigi de ye mais e tɛ kulubali kulubali bɛna ne sɔrɔ ale min ye e bila k'e ci ne ma i b'a fɔ k'a y'i ci ne ma de ya ale min ye e ci ne ma kɛ ale de don e ka misɛn jeliba e tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ nin ko la e ka misɛn ne cɛ bɛ taa ne nɔfɛ doni min kama n'an man hali sɔritiw kun kɛ a b'a fɔ e de ɲɛna fɔlɔ k'a bɛ taa ne nɔfɛ o tɛ yan i ye furusɛn tagaba kɔni kɛ nka wo misɛnnin minnu b'a la i b'o kalama a ye lagare walayi a m'o kɛlɛ bɔ yan a m'o kɛlɛ bɔ yan dɛ a m'o kɛlɛ bɔ yan yɛrɛ a m'o fɛ yen dɛ n bɛ sun na n jɔkɔrɔba a n bɛ sun na walayi n bɛ sun na a m'o kɛlɛ bɔ yan i ka nafigiya n'i b'a la i b'a da i kelen ma i se i n faamuya n y'a mɛn ne tɛ jeli nafigi fɛ ne yɛrɛ ko jeli ye kalalikɛla de ye ja e ta kɛlen don farali de kama e ta dabɔra farali de kama a ka dan n'i ma ne tɔgɔla kuma finman na jama n'i y'a min da b'i tarasenni ye est ce que i tulo bɛ ne la yan b'i tarasenni wa a kuma tɛ taa yɔrɔ si jeli i ɲɛ bɛ muru in na a lagɛ a da lagɛ ka ɲɛ a lagɛ ɲɛ b'a la ni n m'i kan tigɛ ni muru in ye han i ka kuma ko tu est ce que i ye ne faamuya bɛɛ bɛ wuli i bɛ tɛmɛ i bɛ bɔ ne ka du kɔnɔ a teliya jeli nafigi fagasa fagasa nin yɛrɛ ye mun ye tantɔ n'a fugula nɔgɔlen i la yen nɔ wala ni ne ye tɔgɔ sɔrɔ den o den min da kɔnɔ ko lagare y'a don tan lagare y'a bɔ tan kɛ n b'o trase ne ni kulubali ka furu aw se a y'aw sen bɔ a la dɛ a t'aw ɲɛ sira la nafigi bilalen ninnu